Anois táim ag caint le Sorcha Nic Mhathúna ó Oxfam Éireann. Sorcha, conas atá tú? Sorcha, Sheol roinnt eagraíochtaí forbartha neamhrialtasach Oxfam ina measc, tuarascáil le déanaí ag déileáil le géarchéim na dteifigh. An féidir leat a insint dúinn cad atá le rá agaibh ina leith, le do thoil? Sea, cinnte, bhailigh muid féin le chéile le. eagraíochtaí éagsúla, eagraíochtaí atá ag obair le teifigh anseo in Éirinn agus eagraíochtaí atá ag obair go hidirnáisiúnta i dtíortha eile ar nós an Liobáin agus sa tSiria agus mar sin de. Agus tháinig muid le chéile mar saghas grúpa cúpla mí ó shin chun bheith ag obair le chéile ó thaobh brú a chur ar an rialtas cinntiú go bhfuil siad ag déanamh a dhóthain ar mhaithe leis na daoine atá i ngéarghá dídean agus agus is dócha freisin bhí an-suim ag an pobal le cúpla mí anuas sa céard atá ag tarlú ó thaobh teifigh agus daoine eile atá ag teacht chun na hEorpa agus is dócha buaicphointe de sin ná bás buachaill óg darb ainm Aylan Kurdi. Fuarthas a corp i mí Meán Fómhair ar trá sa Tuirc agus so táimid ag obair le chéile ag iarraidh is dócha, pointí áirithe a chur i mbéal an phobail agus rá leis an rialtas céard iad na rudaí is mó a gceapann muid gur cheart tarlú anois. Airíonn muid is dócha cé go raibh, cé gur dhúirt an rialtas go raibh siad chun 4,000 duine breise a thógáil isteach, airíonn muid go bhfuil, go bhfuil rudaí ag bogadh go han-mhall, ní, ní amháin in Éirinn ach in, san Eoraip freisin agus airíonn muid go bhfuil blocanna agus éagsúla atá. ag déanamh rudaí i bhfad níos deacra le haghaidh daoine atá ag iarraidh teacht anseo. So mar chuid de na moltaí a bhí sa pháipéar sin ná go mbeadh visas daonchabhra ann ionas go mbeadh daoine in ann bogadh tríd na hEorpa níos éasca. Táimid ag iarraidh freisin go leanfadh an cabhlachtaí ar nós. um Cabhlach na hÉireann ag déanamh Search and Rescue um i rith an gheimhridh um agus táimid freisin ag iarraidh go mbeadh um imeascadh nó integration mar chuid níos mó den den structúr anseo in Éirinn nuair a thagann daoine um go dtí um anseo. Is é an. An t-aonú gné a chuala mé faoin dtuarascáil sna meáin náisiúnta ná an ghné de nuair a deireann sibh gur chóir don rialtas 22,000 dídeanaithe ón tSiria a ghlacadh agus tiocfaimid ar ais faoi sin i gcúpla nóiméad ach just ag caint faoi na dídeanaithe faoi láthair agus an chuid is mó acu i gcampaí faoi láthair. Caithfear comhaontú sa tSiria féin a bheith ann chomh luath agus is féidir, nach gcaithfear? Mar tá na cúinsí maireachtála, na ndídeanaithe ins na campaí uafásach, nach bhfuil? Yeah, tá. Dóibh siúd tá i Siria faoi láthair, tá. saol iontach crua, iontach deacair, an-chuid you know foréigean, you know tá buamaí agus mar sin de, an-chuid daoine tá siad tar éis b'fhéidir bogadh ón áit chónaí a bhí acu so tá siad in áit éigin eile i Siria agus agus feictear go fóill nach bhfuil nach bhfuil aon deireadh chun chun teacht ar an chogadh atá ar siúl ansin agus tá sé tá tá rudaí ag éirí níos casta agus Chomh maith leis sin, tá sé i bhfad níos deacra do dhaoine bogadh isteach go dtí na tíortha atá in aice le Siria, mar shampla, dhún an Liobáin an teorainn ansin ag tús na bliana, so an-chuid, tá sé i bhfad níos deacra do dhaoine anois bogadh amach. Tá Oxfam ag obair i Siria i láthair na huaire ag soláthar uisce glan, mar an-chuid den infreastructúr a bhí sa tír, tá sé imí anois, so gach rud ó, you know, ospidéil go scoileanna go foirgnimh go. you know na píopaí atá tábhachtach chun uisce glan a thabhairt ó áit amháin go háit eile. So tá an saol iontach crua, iontach deacair do daoine atá fós i Syria. Sa tíortha atá gar do Syria, em, mar shampla an Liobáin, áit ina raibh mé cúpla seachtain ó shin, tá cúinsí deacair ansin freisin. Em, na daoine a labhair mé leo, bhí siad ag rá go raibh siad sásta go raibh siad in áit, síochánta agus nach raibh you know nach raibh orthu a bheith buartha faoi na fuaimeanna a chuala siad san oíche you know bheadh siad dúirt dúirt duine amháin liom you know go mbeadh fuaim ann cosúil le fireworks mar sin de ach ní ní ní sin a bhí ann em agus ar a laghad bhí páistí na daoine seo an scanraí i gcónaí chas mé le le daoine a raibh páistí acu a raibh em cuid den corp gortaí nó cos imi em chonaic mé cailín beag sé bliana d'aois agus bhí shrapnal fós ina bolg. So tá siad sásta go bhfuil siad in áit sábháilte ach tá sé an-deacair a bheith i do theifeach i tír ar nós an Liobáin mar níl aon, ní féidir leat dul ag obair. Daoine a d'fhág Siria, thug siad cibé airgead a bhí acu leo agus cheap siad b'fhéidir go mbeadh siad ann ar feadh bliain nó dhó, so ach anois tá siad ag rith amach as airgead chun cíos a íoc. mar níl aon campaí oifigiúla sa Liobáin so an-chuid daoine tá siad ina gcónaí i gcampaí neamhfhoirmeálta agus caithfidh siad cíos a íoc do cibé duine ar leo an talún nó tá siad in árasáin nó i bhfoirgnimh éagsúla ar nós garáistí nó seanmhonarchain is mar sin de agus tá rudaí an-deacair dóibh mar níl aon airgead fágtha acu níl seirbhísí ann dóibh i gcónaí agus níos luaithe sa mbliana freisin ghearr gearradh siar ar na dearbháin bia a mbíonn an World Food Programme ag dáileadh, so tá cúinsí iontach deacair dóibh, cé go bhfuil siad in áit atá níos sábháilte. Agus chuala mé cúpla tuairisc mar gheall ar na campaí, ní hamháin sa Mheánoirthear ach san Eoraip freisin, ar an dtaobh eile den Eoraip b'fhéidir, go bhfuil cuid de na gardaí nó póilíní ann uafásach, an bhfuil sin fíor? Rinne Oxfam tuairisc le déanaí i bpáirt le an le eagraíocht sa Bhéalgrád agus sa tuairisc sin fuair muid amach go raibh rinne muid chuir muid suirbhé ar daoine a bhí ag teacht thart ar teorainn Bulgaria agus sa suirbhé sin taispeántar dúinn go raibh an-chuid de na daoine a rá go raibh foréigean ag tarlú dóibh ó thaobh póilíní a bhí ar an teorainn sin. Chuala muid scéalta agus tuairiscí go raibh you know go raibh an-fhoréigean i gceist, gunnaí, madraí agus mar sin de agus tá muid an-buartha faoi sin agus so tá cúpla eagraíocht a mbíonn ag obair ó thaobh cearta daonna ag rá an rud céanna faoi áiteanna eile san Eoraip freisin. Tá sin uafásach. Just dhá cheist eile. Just ag caint faoin mórnuacht a bhí á chlúdach sna meáin náisiúnta in Éirinn faoin dtuarascáil a labhair muid faoi, an pointe den dtuarascáil ina ndeireann sibh go mba chóir don rialtas 22,000 teifigh a thógáil isteach, conas gur féidir é a bheith réalaíoch ag muintir na hÉireann a bheith sásta 22,000 dídeanaí ón tSiria a thógáil isteach ós rud é, b'fhéidir, nach bhfuil na hacmhainní againn faoi láthair chun déileáil le géarchéim tithíochta agus easpa dídine inár muintir féin. Mar chuid den tuairisc sin, ceann de na moltaí a bhí againn ná gur cheart go dtuigfeadh an amach anseo go mbeadh an rialtas ag tógáil 22,000 duine isteach, ní ón tSiria amháin ach teifigh go ginearálta, agus bheadh sé sin mar. céatadán 0.5% de dhaonra na hÉireann, agus an fáth go bhfuil sé sin sa tuairisc ná gur dhúirt an rialtas é féin cúpla mí ó shin go gcuirfeadh sé go gcuirfeadh muid fáilte roimh 4,000 agus 20,000 duine eile tríd ath-aontú teallaigh nó family reunification ach i láthair na huaire tá bacanna sa chóras sin agus tá sin ag cur bac ar daoine ar ar ar clainne éagsúla teacht le chéile so Léiríonn sé sin dúinne go gceapann an Rialtas gur féidir linn an líon seo a thógáil isteach. Em, sé, cé go bhfuil an-chuid dúshláin in Éirinn agus go háirithe ó thaobh tithíochta, ag an am céanna is é Éire an ceathrú tír is saibhre san Aontas Eorpach de réir GDP. An 22,000 seo a bhí, an staitistic sin a bhí sa tuairisc, mar a dúirt mé, sin 0. 5% de daonra na hÉireann. Nuair a smaoinímid faoi tíortha ar nós an Ghearmáin atá tar éis níos mó ná milliún duine a thabhairt isteach, sin 1% nó dhá oiread an céatadán a thug siadsan isteach. Agus is dócha, i mí na, le déanaí tháinig an rialtas ar €3 billiún breise nach raibh fhios acu a bhí acu de réir breis, cáin bhreise. Nuair a smaoinímid faoi Bhuiséad 2016, Táimid ag caitheamh €50 milliún ar chomóradh 1916 agus nílimid ach ag caitheamh €17 milliún ar fhadhb tithíochta na tíre so nílimid ag rá you know go bhfuil fadhb amháin níos measa ná an fhadhb eile. Cinnte agus tá sé léirithe ag an-chuid eagraíochtaí ar nós Focus agus Simon agus araile go bhfuil fadhb na tithíochta ag dul in olcas ach is dócha, em, ceapann muid gur féidir leis an rialtas teacht ar réiteach ar an dhá fhadhb. Is dócha go bhfuil an t-airgead ann just caithfimid é a chaitheamh ins na caoi is fearr like. Ok, sin go hiontach Sorcha, mar fhocal scoir, cad é an teachtaireacht a ba mhian libh in Oxfam a thabhairt don rialtas agus dár n-éisteoirí? Is dócha an teachtaireacht is mó ná. I mean, sé, léirigh pobal na hÉireann an bhliain seo go bhfuil siad ag iarraidh cabhrú agus go bhfuil siad ag iarraidh fáilte a chur roimh na teifigh. Caithfimid cinntiú go bhfuil an córas atá againn sa tír seo em sách maith. Mar gheall go raibh Éire mall ag tógáil teifigh isteach, tá seans againn córas níos fearr a bheith againn, agus caithfidh em integration nó imeascadh a bheith mar chuid lárnach de sin ach ag an am céanna, Caithfimid a smaoineamh freisin gurb í an líon daoine atá ag teacht chun na hEorpa, sin just céatadán an-bheag dos na daoine atá gan dídean. An chuid is mó dos na daoine atá tar éis teach a fhágáil mar gheall ar fhoréigean nó coimhlint, tá siad ina gcónaí anois i tíortha bochta. So, caithfimid leanacht orainn ag cabhrú leo siúd atá sa Liobáin nó sa Súdáin Theas nó tíortha mar sin freisin. Ní féidir linn dearmad a dhéanamh orthu siúd. Agus is dócha anois aimsir na Nollag agus mar sin de, bheadh sé go hiontach dar ndóigh ag iarraidh daoine tacú leis an obair éigeandála atá ar siúl againn thar lear agus tá bealaí éagsúla chun é sin a dhéanamh, mar shampla bronntanas Unwrapped a cheannacht i siopa Oxfam nó ar líne, oxfamireland.org. So sin é, beidh mé ag caint arís faoin an ábhar seo, go raibh míle maith agat. Míle buíochas Darren.